Wawasfumu wawasfumu ndufuna ndingothirapo ndemanga za imfa ya madaliso ndikudziwa kuti nose mukudziwa kuti madaliso wafa osalakwa mwana amene amati alibe chokozera uja wapezeka nacho nde ndufuna ndifuse mafuso akuluakulu nde panopa mukuva bwanji kumupha munthu osalakwa mukuva bwanji kumene muliko kumpitisa nzanu mmanda nthawi yake isanakwane adayesesa kuforokoza koma simunamumvere ndipo apolisi pamene mwaziwa zoti munthu uja zokozera alinazo mupangapo chani? mumumanga kwa zaka 5 nkumusiya? mumumanga kwa zaka ziwiri nkumusiya? olo mumumange kwa zaka 5 olo ziwiri zopanda tanthauzo chifukwa choti madaliso wapita. Akuluakulu, aka katsi koyamba anthu ambiri akhala akuphedwa osalakwa koma boma silimapanga kanthu. Amangowamanga ndi kuwatulutsa. Akuti anamenya ndi gulu. Sitingamange gulu, ndi zimene amakamba. Okay, ngati inuyo simungamange gulu, ndiye munthu akaphedwa osalakwa chonchi, munapangapo action yanji? Ngati inuyo atsogoleri a dziko, munapangapo chani? Palibe. Mu chaka cha 2016, ku Mulanje kunaphedwa Rich. Pa 16 October, pamodzi ndi Chikondi, bambo ake a Chikondi, Rich, adapita onse anthu atatu osalakwa. Ife amene tikuwadziwa tinali odabwa. Anthu amenewa anapita ku Mulanje ndi cholinga chakuti akapange dongosolo la ukwati wa Chikondi. Chikondi ndi mwana woti bambo ake ndi a ku Mulanje koma iye sanapiteko ku Mulanje. Rich anali obwera, sanali Mmalawi ayi. Koma atapita ku Mulanje kuja, chifukwa choti anthu awiriwa sadathe kuyankhula chiyankhulo chawo adawakuwa kuti ndinu anamapopa. Adawapanga bambo ake a Chikondi kukhala munthu amene amabwesa anamapopa m'mudzi mwawo. Adawamenya, adawapha, adawaotcha. Chimodzimodzi Chikondi. Adamumenya Adathawa, atathawa amfumu anamuteteza, anthu aja adatchola nyumba ya mfumu ndikumtenga Chikondi ndikumtibula nkumuotcha, Lichiso chimodzimodzi. Zimenezi zinachitika chakumammawa koma polisi inabwera mochedwa. Apolisiwa amabwera mochedwa chifukwa chani? Chifukwa chakuti zida alibe, magalimoto alibe, apolisiwa mfuti ndimodzi, inuyo nde mulipo chigulu, apangapo chani? Palibe. Nkana amangokhala kuti zikatha muja ife tipita tikajambula ma picture. a munthu ophedwayo basi nkhani imakhala zoti yatha palibe any progress palibe kusintha kwina kulikonse kumene kumachitika chichokeni 2016 zidachitika zimenezo pali kusintha kwina kulikonse mayazi lichi adapita pano ndi madaliso mawa angatokhala ine kapena iweyo akuluakulu choti muziwe ndichi Ku Malawi chitetezo chimasowa ndimakamba nthawi zonse kuti satha kuteteza anthu a mmizi satha kuteteza anthu a mdziko mwawo polisi ngati ilibe zida pangani anthu amene ali mmiziwa azifumu akhale ndi anyamata awo oti zinthu zija zikachitika azipita kumene kuja kumtenga munthu uja kumuika pansi ndikumadikira polisi nde kuti ateteza moyo wa munthu uja Koma azifumu ntchito yawo ndiyokamba milandu yoba nkhuku. Azifumu ntchito yawo ndiyokamba milandu ya mimba. Tsono mfumu udindo wake nchani? Mfumu ndi munthu wamkulu oyang'anira anthu. Ngati china chilichonse chikufuna chichitike mmuzimo amampeza mfumu. Ngati chipolowe chikuchitika mmuzimo akuyenera kuteteza ndi mfumu chifukwa choti mfumu ndi munthu wamkulu lili ngati kholo koma khololo palibe chimene likupanga ana akuphedwa. Chanzeru nchani? Palibe malamulo kapena maoda ouza zocita azifumu amene azicokela ku boma. N'namva kuti masiku ano azifumu amalandila ndalama. Ndiye ndalamazo amalandila za ciani? N'zacidziwikile, boma mwangodzaza anthu opusa. Azifumu onse ndi opusa. N'kana anthu akungophedwa cisawawa. Fa sitinganene zoti polisi m'mudzimu ilimo, kulibeko polisi. Polisi ili ku tauni. ndiye kuti achoke kutawuni akafike m'mudzi muja amatenga nthawi ndi azifumuwa amene azikhala ndi anyamata awo a m'mudzi pakadakhala zakuti padali anyamata a m'mudzi ku nsanje sibwezi madaliso ataphedwa bwezi madaliso ali m'manja mwa polisi mpaka mwina munthu atapanga confirm chida changa ndinacho chili bwinobwino ndikumpanga release anakapulumutsa moyo wa Madaliso. Anthuwa amawapasa chaka china chilichonse ndalama yokwana 71 billion Malawi kwacha yogulira magalimoto, yothiritsira mafuta m'galimoto mwawo, yopangira maintenance ma building awo, yogulira zida komanso China imathandiza Malawi ku nkhani ya zida. Amawathandiza samalipira kuwathandiza. Koma kuti mukaone apolisi aja magalimoto awo ndi akalekale ndinakamba kale zimenezo. Palibe chaka chimene anagulako magalimoto awo ku polisi. Palibe. Ndi akalekale omwe aja. Kaya anawasiya a Bingu kaya ndani, president winanso akabwera n'chimodzimodzi. Anthu a m'maudindowa ndi amene akudya ndalama zimenezi. Kumafwenkera m'ma trouser mwawo ndi kumanyengera atsikana kunja uko. Ndi kumapanga zinthu zabwino kunja uko kumagula malo. anthu akuvutika komanso ndalamazo si zawo ndalamazo ndi za anthu amakudulani inu amene mukuona video iyi tax mumalipira china chilichonse chimene mumagula mumalipira koma chifukwa choti tilibe munthu otiyankhulira nkhani zimene zakuchita tilibe munthu otisogolera nkhani zimene zakupanga timangokhala basi e, zinthu sizikuyenda e zinthu sizikuyenda sitimafufuza sizikuyenda fachani madaliso apita apa

Akuluakulu, kupweteka, ululu umene amamva m'mayi pobereka mwana ndi imfa kale chifukwa chakuti thupi la munthu lingathe kusenza kupweteka kokwana 45 del. Kungodutsa pamenepa ndi maliro kwinako koma m'mayi amamva kupweteka kokwana 57 dels mu nthawi imene akubereka mwana. amapereka nsembe moyo wake kaya ndimwalira kaya ndikhala moyo zonse akuziwa ndi mulungu amapita kuchipatala kukabereka mwana nkana mayi ukamapanga zosalongosoka amanena kuti ndinakusunga mmimba mwanga kwa miyezi 9 ndinakubereka ndinapereka nsembe moyo wanga kuti iweyo ubadwe lero upanga zimenezi amayankhula zimene zija zifera akudziwa kupweteka kumene amamva munthu mpeni ukakucheka ndi 9 del akakubaya ndi mpeni chonchi imene timafika 15 del ndiye tangoganizani munthu nkumasenza kupweteka kokwana 57 dels akuti thupi la munthu malire ake limene lingathe kusenza kupweteka ndi 45 koma mayi amalolera kupereka nsembe moyo wake kuti mwana wake abadwe inuyo ndikubwera kumupha ngati galu chonchi. Simunaganize zoti mayi akewo akava zoti mwana wawo waphedwa chonchi ava bwanji? Simunaganize zoti mkazi wake akava kuti waphedwa chonchi ava bwanji? Simunaganize zoti azibale ake akamva kuti waphedwa chonchi ava bwanji? Akuluakulu umunthu uli kuti? Eh, akuluakulu.